Ndikulandirani nonse mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ku uthenga wathu wa lero. Uthenga wathu wa lero mutu wake ndikutchula kuti chikho chosapitirira, chikho chosapitirira, ndipo tiwerenga mawu mu buku la Mateyu chapter 26

Bakhalani inu pompano ndipite uko ndikapemphere. Ndipo anatenga Petro ndi ana awiri a Zebedayo pamodzi naye, nayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kuthedwa nzeru. Pamenepo ananena kwa iwo, Moyo wanga uli wozingidwa ndi chisoni chakufika nacho ku imfa, khalani pano muchezere pamodzi ndi ine. Ndipo anamuka patsogolo pang'ono, nagwa nkhope yake pansi, napemphera, nati, Atate, ngati nkutheka chikho ichi chindipitirire ine, koma si monga ndifuna ine, koma inu. Ndipo anadza kwa ophunzira, nawapeza iwo ali m'tulo, nanena kwa Petro, Nkutero kodi? Simukhoza kuchezera ndine mphindi imodzi? chezerani ndi kupemphera kuti mungalowe mkuyesedwa mzimutu uli wakufuna koma thupi lili lolefuka anamukanso kachiwiri napemphera nati atate wanga ngati ichi sichingandipitirire koma ndimwere ichi Kufuna kwanu kuchitidwe. Atate, mu Dzina la Yesu Khristu, tikuyamikani chifukwa cha Mawu Anu. Tikupemphera kuti Mzimu Woyera mupitiriza kuchita zimene mumachita pamenenso tikulandira mawu amenewa mu Dzina la Yesu Khristu. Amen. Chikho chosapitirira. a mawu amene tawerengawa akupezeka m'mauthenga onse 4 a mateyu mariko luka ndi yohane ndipo ndi mawu amene ali ofunikira komanso opatsa chidwi chifukwa ndi nthawi imene ambuye yesu khristu anali kukalowa mu imfa anali kulowa m'masautso ambuye yesu khristu angotha kumene kudya pasaka ndi ophunzira ake pasaka yomaliza ndipo usiku umenewu anatengapo ophunzira ake atatu ndi kupita m'munda wa getsemani kuti akapemphere tikuona kuti ambuye yesu khristu akulimbikisa kwambiri za pemphero m'munda umenewu wa getsemani Ah, zomvesa chisoni nzoti ophunzirawa kutheka chifukwa chakutopa kuchezera usiku akuti amagona ambuye yesu khristu mpakana anafunsa kukwana kangapo kuti ayi tayesetsani kulakula nthawi si nthawi yogona abale anga okondeka ambuye yesu khristu kupita munda wa getsemani kukapemphera sikanali koyamba chifukwa tikatenga mauthenga ena timamva kuti amakonda kupita kumalo amenewa ndi ophunzira ake koma ulendo uwu wa ku getsemani unali ulendo wina sunali ulendo wamba ayi unali ulendo wokamaliza kapena kukasaina ntchito imene ambuye yesu khristu anabwerera pa dziko lapansi ndipo nthawi zina tikamawerenga uthenga umene ku mbali imene anazunzikira munda wa getsemani tikhoza kuona kuti pambali poti ambuye yesu khristu pa mtanda paja anavutika imfa ya kuthupi koma imfa imene koma mazunzo amene anakumana nawo mu getsemani anali mazunzo owawa chifukwa ndi chakuti mawu amene anatulutsa munda wa getsemani ambuye yesu khristu ndi mawu amene sanatulutse ngakhale pa mtanda ndimafuna koyambirira ndifotokoze kuti ulendo wa ku getsemani sunali ulendo wamba unali ulendo wina inuyo ndi ine timapita ku chechi masiku amene timakapemphera kapena timapita kukapemphera masiku ena aliwonse amene kapena magulu amene timakapemphera koma pali nthawi zina timakapemphera mwachizolowezi mwamwambo koma limakwana tsiku lina limene zinthu zatigwera zinthu zatiphinja timachita kupita ndi mphamvu mokakamizidwa kuti koma lero ndikuyenera ndikapemphere ndipo pemphero limene timakapemphera nthawi imeneyo limakhala losiyana ndi la nthawi zonse pali nthawi zina ngakhale mchechi pamene abusa akuti bwerani kuno tipemphere ena alibe chidwi chomwe kuti ah, tangomalizani ife tizipita koma limakhala tsiku lina limene zinthu zakuphinja nthawi yopemphera umachita kumaganiza kuti ikuchedwa inakabwera mwamsanga chifukwa choti wanyamula katundu amene ukukhulupirira ukutsimikiza kuti ukumane ndi mulungu ambuye yesu khristu amadziwa ndipo ananyamula katundu wolemera Koma tsoka ilo loti ophunzira ake amene anali nawo pafupi amaoneka ngati sakumvetsa za katundu, sakumvetsa za kufunika kwa nyengo imeneyi. Ndipo pena ndimaganiza kuti ah, popeza mawu analemba ndi Mateyu ndiye ngati akuti amagona zinazi anazitenga kuti zimayenda chochi mgetsemani mwina kutenga kuti Yesu Kristu anamuululira kuti o nthawi amagona ina napanga zakuti zakuti cholinga kuti akalembe chifukwa kutheka sanazione zina ngati amagona abale anga okondeka nyengo zofunikira zimene mulungu watipasa zikapezeka si nthawi yoziseweretsa nthawi iyi inali nthawi imene ambuye yesu khristu amadziwa kuti ophunzirawatu ndi kusiyana nawo osachedwa koma ophunzirawa mwina samadziwa kuti kucheza ndi ambuye yesu khristu pa dziko lapansi kusazikwana kwake nkumeneko koma nkhani yaikulu imene ndifuna tikambirane apa tanena kuti ndi nkhani yokhudzana ndi chikho chosapitirira ambuye yesu khristu ali pa dziko lapansi anakumana ndi zikho. Tikati zikho kapena kumwa kuchikho, Baibulo limatanthauza kukumana ndi mavuto kapena kudusa mu mavuto. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Komanso Ambuye Yesu Khristu amenewo anathandiza kulimbikisa komanso kuthesa mavuto osiyanasiyana. Ambuye Yesu Khristu amenewa anachotsa ziwanda. Ambuye Yesu Khristu amenewa anachiza matenda osachizika. Ambuye Yesu Khristu amenewa anazusa anthu akufa. Ambuye Yesu Khristu amenewa anayenda pa nyanja. Koma lero pamene ali mmunda wa Getsemani, Ambuye Yesu Khristu akupemphera pemphero limene lili la chilendo akumuuza mulungu kuti ngati nkotheka chikho ichi chindipitirire mpaka kawiri kubwereza kuti ambuye ngati nkotheka chikho ichi chindipitirire kodi ambuye yesu khristu anali ndi mantha ndi imfa kodi si ambuye yesu khristu amanena kuti china chilichonse chimene atate amachidziwa chinachitika nchani abale anga okondeka ambuye yesu khristu samachita mantha ndi imfa ayi koma kunali kuwawa kumva ululu kumene ambuye yesu khristu amakuchita experience kapena kudusamo kwa nthawi yoyamba kuti iwo akalekane ndi mulungu chifukwa chikhalire akuti dziko lisanalengedwe ine ndi atate tiliko chikhalire anali asanapatukane koma chifukwa cha uchimo wa inu ndi ine unapatusa unalekanisa kwa nyengo imeneyi chinali chinthu chowawa chinali chinthu chopweteka ndipo tikuona kuti ambuye yesu khristu anapitiriza pemphero kunena kuti koma ngati nchifuniro chanu kuti chikho chisandipitirire kufuna kwanu kuchitidwe ndipo chikhochi mapeto ake sichinapitirire mpakana anamweradi chikho chimenechi chikho chimenechi ambuye yesu khristu sichinapitirire Inuyo ndi ine anthu amene timakhulupirira timakhoza kuwalimbikisa ena mwinaso kuwapempherera ena koma imakwana nthawi pamene zinthu zimene timalimbikisa ena aja zatigwera ife kapena zatigwera mnyumba mwathu zimakhala zovuta zimakhala zolemera kuti tidusemo ndipo pena timapempheranso ngati ambuye yesu kuti ambuye koma ngati nkotheka chikho ichi chokha chindipitirire ndife omwe amene timakalimbikisa ena kuti "Ah, khalani ndi chikhulupiriro limbani mtima zonse zitha ambuye akuona musadandaule khalani ndi chiyembekezo koma zimene zija zikabweranso kwa ife zimafika pena pothina nanji ife atsogoleri mwinanso pena timasowa kuti kodi ndiitana ndani kuti ndiitane ah, akhristu abwere azandipempherere kapena azandilimbikise zikatero sindiye kuti inuyo mwalephera kapena mwafoka ayi Ambuye Yesu Khristu atapachika pa mtanda ananyozedwa kumanena kuti ah suja amachirisa ena bwanji osadzitsitsa yekha pa mtanda suja amadzutsa anthu bwanji osadzidzutsa yekha amanyozedwa inunso lero inu amene mmalimbikitsa anthu mmapempherera anthu mmathangatira anthu zikakugwerani palipo anthu ena amene amanena kuti "Eh, mwaona samati ndachikhulupiriro paja samati ndiolimba paja samati ndiopemphera paja amasangalala akaona kuti inuyo mukuzunzika koma ndifuna ndikuuzeni abale anga okondeka pa dziko limene tikukhala ngakhale tipemphere mwamtundu wanji Pamakhala chikho china chimene Mulungu sachilola kuti chipitirire. Tikuyenera ndithu kumweramo chikho chimenecho, ndipo tikamadusa mmenemo sizikutanthauza kuti tafoka kapena kuti talephera, koma chimakhala chikonzero cha Mulungu kuti na chikho ichi chokha sichikupitirira. Zomwe tinapempherera nthawi inake ndi kuchitika ife ndi kukhala bwino, zimenezo tikuzipempherera zosatheka. mwinake mulungu amadziwa ndipo kawiri kawiri pamene mukudutsa muchikho chimene chikukanika kupitirira pamene mukudutsa muchikho chosapitirira pamene ambuye akuti ndithu chikho ichi olo mutani mutani mukuyenera kumweramo dziwani kuti chipambano chili pafupi Ambuye Yesu Khristu anachoka ku Getsemani ndi kupita pa mtanda. Kuseri kwake kunali chipambano chimene chinabweretsa osati kwa iwo okha koma chipambano cha dziko lonse. Inunso kutenga chikho chimenechi chimene Ambuye alola kuti chisakupitirire ali nacho cholinga osati pa moyo wanu okha komanso moyo wa anthu ambiri ochuluka kuti akamdziwe Mulungu nakalandire madalitso ake. ambuye akudalitseni ndikukulimbikitsani kuti chikho chimene ambuye achilola kuti chisapitirire chisakupangitseni inu kutaya chikhulupiriro ndi kuganiza kuti mulungu akutayani koma kuti mulungu ali ndi cholinga ambuye akudalitseni ndipo tsiku lina mudzakhalenso pomwepo kuti tidzagawane mawu